muli bwino Eh, ndili bwino kaya ndili bwino Eh. ine ndi akazangawa timaona kuti masiku amene tikukhala ife Eh, tisamale eh, eh, kwambiri pakuti ine ndi awa zaka zathu pakali pano pazachuluka Eh, kupita ifeku kwachepa wa- wa- wafupika Eh, ana ambiri akationa kufupika amvekere iwo nyama tsopano Eh. ife ndife akale ndipo ndiye kwasala kunthu kwakung'ono ndiye tikhale ngati kuti tikukonza Eh, ndiye kaya. tikazuka mamawa kupemphera Eh. tikachimwa basi tibwere tiulule machimo athu Eh. ndiye tandaza athu basi Eh. no koma inu muli bwanji ah bro Mm, nditanena kuti munthu ndili bwino Mm. mwina mache kuti mthupi ndikumva bwino mm.

ndafa ine ndafa ine ndafa ine Ama- amatero manuel wali Eh, ayenera athere kumweko amene uja athere kumweko asatuluke Iye ndakhala- samamukumbukira Eh, ndakhala pansi si u- manuel si uyu anagwirira mwanayo inde anagwirira mwana wa zaka Kunena zing'onong'ono uyu kuti- kunena kuti no ndipo ndikakhala phe kuganiza kuti kodi iye anaganiza bwana iyayi ufiti kupusa ndipo kupusa kwache osati kwa masi anagani nthawi yochepa ngati imeneyoyo wapangayo mavuto amuyaya amene aja ndiponso ali kwayekha Manuelo. Eh, ii. Iyayi ndikunena kuti iyeyo pa nkhani yake alipo yekha. I- i- eh, Alipo yekha mukamba. Iyayi. Alipo Pala- sanzaje. Palakwika. Akanamfinya Emmanuel yo. Ehe. Amfunse. Eh. Chifukwa ena akumatuma ndi asing'anga. zizimba Ena ndi asing'anga. Nde akanamfinya ammange Emmanuel yo akamutengeso sing'anga akeyo. Sing'angayo. Sing'angayo. Chifukwa ati kunena zoona anthu ali m'njira ali ofuna kulemera.

Palitu- mamawa uliwonse palitu mumaperekeza palitu timilandu sopano tiye tibwerese nkhani Iyayi. Eh, tiye tiye ndikaye tibwerese nkhani iyi chabwino bwana wanga dziko lathu la malawi likuyipa pa mbiri yake ku mayiko ena Ehe. chifukwa cha zimene zoti ku malawi akugwiririra ana ang'onoang'ono
nkona ndikunena kuti amene amatuma kuti zizimba azimangidwanso ameneyo very good manimva etu nthawi zina Eh. amanyada kuti akuti tikagwidwa tisamamenyedwe Eh. tikagwidwa asamatiphe koma ziwani izi Eh. mukawerenge 2 samuel chapter 18 mukaone zomchitikira abisalomu bambo wache davide ananena kuti mwana wangayo kumuuza yowabu mukachite naye bwino mukampeza kuti asakamuphe kunkhondo chimodzimodzi boma limanena ma pres- president nduna mukawapeza anthu awo muchite nawo bwino mwawagwira pitani nawo ku polisi polisi abisalomutu kuthengo asanakakumaneko ndi bambo ache anakakumana ndi yowabu anamupha chimodzimodzi awawa amene akupanga zoyipawa azakumana nazo sazakumanatu ndi boma akagwidwa Oh. sazakumana ndi apresident ndi nduna Oh. amene amanena kuti atengere pituna amakakumanako ndi yoabu Ehe. wa mtima wa mmwamba Aha. azapwetekedwa Puma, Kuti apuma, waphuma apuma. kuli bwino azisiye ife tikuti mukayagwira pita nawoni ku polisi Polisi. Eh. komano tsoka ndilo Azakumana. atazagwire ni ndani Eh. akazagwidwa ndi yoabu

Eya. simati tisadandaule Eya. Eh, ngakhale tikudandaula ineyo Ah. khala apa Yes, apa. ndi wanena kuti Ah, ah, ah, ah, bambo chi- prison yes bambo prison osamaiputatu eh? Ah, mawu oti prison prison bambo ndi mawu oopsa kwambiri imaphweka ukamadusa kunja kuja lowani mkati ah! bambo siku loyamba ine kufika Eh. ali siyani mafoni apa nasiya foni Lamba. osalamba nsapato sokosi kusiya pati Pamenepo. pamene paja pa reception paja kenako ndalowa mkati Asa, ndafika pamwamba paja ndingomva wabwera wabwera wabwera wabwera wabwera uyu nde ndikuyang'ana mmbuyo ndikuona kuti nditeka ndalowa mkati ndayamba kufunsidwa mafunso Uli bwanji munthu? Fomu ya asilikali tumene mwanasakana maudindo. Ndati ndili bwino kaya. Uli bwanji munthu? Eh, uli bwanji munthu? Ndati ndili bwino kaya. Dzina ndani? Ndatchula ine ndine. Uli bwanji munthu? Uli bwanji munthu? Ukulandiridwa kufunsa iweyo. Ineyo. Mlandu. Ine ndata. Ndinathyola nyumba na baplazi. Akutchaja zaka zingati?

Manuel. Eh. Anabwera awawa anali apapawa. Amulemba. Amulemba. Eh. Amati akuti tiwapatse ndalama akampange belo. Usapange zimene. Tati singapanga singapanga belo. Iya. Inu mano losiri mulungu wanu. Inu mukumva bwanji mumtima. Musampange.
Tipange belo.
Ayi. Tikapa timpezera loya.
Ayi.
chimene uchitacho mwana amene ujayo ndi wamphulupulu zoopsa koma pamene ufika apa mwana amene unagwiririra uja ndi wang'ono Khani. woti pamene pa- sitidziwa kuti iye nchiwanda cha mtundu wanji nyumba kaya mwake kudya fodya ndipo ngati wapita ku polisi akalangike kumene konko Eh. kuti anzake atengere phunziro Very good. Akonde Very mwana good. amene uyu Very good. Eyo, azima ife tikuzi- kachiwanda kamene kati kasese kachiwanda kamene Ili. katheretu komanso azimayi tifuna tikuuzeni Eh.

Kodi Apa pili- chimakhala chiyani kwenikweni amuna anu? Chimakhala iyayi chiyani? apongozi pano mukanena kuti Eh, eh. chiku- chimakhala chiyani amunanu ndikakuwuzani panopo Eh. musangalala poti mwafunsa apongozi kundifunsa ineyo Eh. okhala mpongozi anu Eh. kuti Eh, amunanu kuti ma- chimakhala chiyani akazanga ndi awa ndi mwananu Eh. ndikululireni zikhala bwino